aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so chawango lelonso ndikuyamika kumwamba kuti kwandilola kuti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka matchona akumangalande othawa kulima kwanu kuno Ndikudziwa kuti pankhope pano mmene ndakamba zoti matchona othawa kulima nkutheka pabwera tsinya aah koma ngati ndikunama ndinu matchona amene munathawa khasu kuno kufuna zofewa kumeneko mapwevupwevu kuno kumudzi kwanu kumakana kugwira ntchito zina ndi zina ngati zosesa panja kumakana kuti simungachite zimenezo ngati kape koma kumeneko amachita kukuyamikirani kuti nayo zosesa mumsewu inuyo mulibe nzanu kuno kusiyirani mwana kuti mumusambitse kumachita kukana mumvekere koma ndiye malodzatu zona ndisambitse mwana ineyo mayi mwanditola eti kumeneko sizosambitsanso mwana koma ntchito yanu ndi kukhala yosamala paka kumamusambitsa ndithu paka mbuyawo wa abwana miyawu kukhala ndithu bwana wanu ayi mmwemo imeneyo ndidzapitiriza tsiku lina Komabe ndimafuna ndingochita chokumbutsa, nkutheka kuyiwala kulibe mankhwala. Basitu kwathu kuno pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu basi ndiye ndizakhweze basi. Osamalakwitsa dala, mungadzayambe kunong'oneza bombono. Kuno zochitika ndiye zikuchitika mofulumiranso kwambiri achimwene, si mmene timayembekezerera. Mpakana ifeyo apolofeti bwande bwantasa tikumati tikaona zimene zikuonetsedwa kutsogoloku, ee! Zimatiopsa kwambiri amwene. Miyezi yochepa ikubwerayi, zinthu zikhala zikuchitika. Koma tsopano mwansanga kwambiri. Monga ndinakufotokozerani kale achimwene kwathu kuno ndale ndiye ee zikuoneka kuti zikutenga malo kwambiri. Ndichifukwa chake ndikuti zimene taonetsedwa kuti zichitika m'miyezi yochepa ikubwerayi ndi zinthu zikuluzikulu achimwene. Komabe tiyamika kumwamba chifukwa cha kadziko kathuka achimwene. Ndinanena kale kuti munthune Kukonda kulankhula nkhani za ndale ndiye mm, sindimakwanitsa kwenikweni ndiponso ndiye zimandikwana bwanji? Koma timafuna tizilemba nthawi zonse zimene zikuchitika nthawi imeneyo. Ndiye pakadali pano zimene zikuchitika ndi zimenezi, za ndale. Ndiye timakhala kuti basi palibenso kuchitira mwina ayi. Mukudziwa inu, Obwandetu paja amakonda kulemba zimene zikuchitika pa nthawiyo. Ena ake kuteriku amadana nazo kwambiri, kumalakalaka kuti tidzingolemba zina zake zowakomera iwo okha basi. Tikangoyerekeza kukamba zina zosemphana ndi zimene iwo akufuna kumva, ee! kumakhala kutukwanidwa mtundu wonse. Ee, akugula eti, bwanji za ujeni sumukamba, mukulephera bwanji kuwauza achimwene anu za, za ujeni, za ujeni. Zimafika poti ati tisinthe maganizo. abwandefe tiyambe tsopano kulankhula maganizo awo ndiye kumbwambwanako manyasa ambiri kuvomereza zinthu kumativuta koopsa kaya kumenekonso ndiye ndapitako bwanji kaya koma nkhani yake inali ya mmene anthu atanganidwira ndi ndale pakadali pano kumalengeza pagulu kuti basi ifeyo tamanga pansi pano kuti kandideti wathu mchaka cha 2025 ndi abwande bwantasa basi eyi Kaya amwene, zandale paja enafe sikwenikweni, komabe nkhani zake ndi zomwe zija takhala tikumadandaula kwathu kuno, kuti ndale zimatenga gawo lathu lalikulu kufikira kuti zina ndi zina zofunikira zimayamba kumayiwalika. Kwathu kuno m'mutu mwathu tikamakhala, mwatsoka, timangokhalira za ndale basi. Tikachita masankho lero, ndiye kuti zisankho zikangotha timayambanso kuganiza za zisankho zina zimene zikubwera. Achimwene, ndife anthu odabwitsa kwambiri. nthawi zonse timakhalira kumangoganiza kuti ndiye akapita bwanawa ndiye olowa m'malo mwawo akhoza kukhala ndani kapena uje uja kapena ujeninso nthawi yoti tayika munthu wamkuluyo pa mpando tatiyeni tione kuti tichita bwanji limodzi ndi munthu wamkuluyo ndiye sitimakhala nayo ayi tilibe nthawi yoti tipange zitukuko tilibe nthawi yoti munthu amene tamusankha timuthandize akonze zina ndi zina zolakwika zimene zimachitika nthawi zonse Kacholembera kamakhala kali m'manja, kuyang'anayang'ana kuti kodi ndiye mmene zateremu, amene alowe mmalo mwa awawa adzakhale ndani? Takhala malo amodzimodzi kwa nthawi yayitali. Sitikusuntha achimwene chifukwa m'mutu mwathu mmangoyenda za zisankho basi. Kuwamenyanitsa anthu mitu, ayambe kulumana, ifeyo nde tidziima pambali kuombera mmanja kuti tiye nawoni! Iwe! Iwe! Tamuona zakoyo, afuna kukhapa mmutu, iwe m'dyeke chala chapatekenyacho! Iwe! Iwe! Timakonda zimenezo kwambiri kufikira kuti sitifunanso kuona kuti kodi chimene tili nacho ndi chani. Kumalola ndithu kuti zaka zisanu zimene tamusankha munthu zingopita m'madzi. Posachedwapa tidasankha atsogoleri kwa zaka zisanu achimwene kuti mwina mwake zinthu zina zake n'kusinthako. Maganizowo amakhala abwino kwambiri. Koma mwina nthawi yoti tiwalole atsogoleri tawasankha zaka zisanu aja achite zimene amafuna kuchita, ayi ndithu. timakhala tikuganiza kuti kodi amenewa ndiye akachoka achoka liti tisankhenso ena zaka zina zisanu m'malo mothandizira kuti tikonze zinthu kuti iyayi mukulakwitsa apa timangokhadzula basi iya achoke basi amenewa tione zina m'masankho akubwerawa basi ngakhale atsogoleri a mipingo amene kumakhala kudzuka mmawa nkungokhadzulakhadzula izi mukulakwitsa mukulakwitsa mukulakwitsa mukulakwitsa koma kuti tinene kuti tikonze moteremu go zolemba zathu zimakhala zokhadzula zosapereka chiyembekezo kulankhula kwathu kumangokhala kungokhadzula opanda kunenapo kuti ayi apa nkhasako mukuchitako ngati kobwinoko ah, komano tatereni apanso mutere kwa nthawi yayitali ndiye timangolankhula kungolankhula opanda kupereka mayankho a zinthu zimene tikuziona kuti zikulakwika nthawi zonse timayembekezera kuti anthu amene tidawasankha ali ndi nzeru zochuluka ndipo achita zonse bwino lomwe opanda kuwauza zochita timawasiyira anthu ochepa miyoyo yathu kuti ayendetse opanda ifeyo kutengapo gawo Gawo limene timatengapo ife ndi longofukula zolakwika zokhazokha, kufotokoza mmene zinthu zafikira povutira mpakana ena onse amene anali ndi chiyembekezo m'midzimu penapake kuyamba kutaya chiyembekezo, n'kuyamba kuganiza zongodzikhwedza tsopano kuti, Ah, apa ndi mmene zinthuzi akufotokozera mabwanawa? Palibenso chabwino basi. Tingosamuka mu dziko lawoli. 2022 nkuyamba kumakamba kuti ife 2025 tidzayenda motere kenakanso motere nanga zaka zitatu zatsala pakatipa ndiye kupangike chiyani mukuona kwathu timaona ngatitu mwina mwake tionetsetse kuti zonse zimene tidalonjezedwa zikuchitika kaye mu nthawi imene makosana a alliance anapatsidwa ndiye kenaka tidzakamba bwino lomwe za 2025 Obantasafe timangoonabe ngati kupanga za ndalezi talawilira ndipo ulendo uno palibenso chimene tiphule. Maso athu tachotsa pa chitukuko chimene timafuna chichitike ndipo tayamba tsopano kupereka mpungwepungwe kwa atsogoleri athu kuti ayambepo tsopano kupanga timaupo, kuchitana miseche, kugwetserana m'dothi, kukonzekera masankho a m'chaka cha 2025. Masomphenya amene adalipo tiyambe kaye taiwala, adzakwaniritsidwa liti ngati si pano? Kaya, zidzaoneka. Apa tayambapo kuthamanga tsopano. Zovutatu kwambiri achimwene. Ufunsa za ndani kodi? Za da. Ii. Zimene mwamvazo ndi zomwezo achimwene. Akuti akufunanso kuti basi apapa gogo wathuyu adzangoimanso basi iya. Mati bwanji? Mafunsa za zaka zawo? Eh, chama chamaite cha- chamaite chani ka komabe pomadzafika 2025 adzakhala akuthamangira 90 koma maganizo odzaimanso ayamba kale kuyenda ndithu ndikudziwa udzinena kuti a koma zoona inu eya zoona mwathu mochafera mu munthu akangofika zaka 80 timati eh munthu wamkulu kwambiri uyu enanso pa 80 timakhala kuti tayamba kuwanyamula kuwapititsa pa dzuwa akawothere dzuwa kenaka chisanu chikabwera basi kukawatenganso akalowe m'nyumba kwa ena zaka 80 amakhalabe amphamvu kumakhumbirabe akulamulira mwina ufunika kuunikanso zaka zopumira pa ntchito sizoona ayi zaka 60 timati ayi basi munthu uyu wakula akapume zaka zakwana lero lino magogo mwayandikira zaka 90 akadali ndi mphamvu zoti kumalotabe akulamulira achinyamata ali kutiko nanga mwina akuoneka achibwana kapena man united koma zimene yaona mhm, ayi ndithu angoyithetsa mwamva inu za man united adzipa mantha dzagonjetsedwa

kulibekonso sizoona yatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sunga mvetse